Tar ar maidin seo agus díbh, gach duine! Tá súil agam go bhfuil sibh ag baint sult as Seachtain na nÓg. Is mise Áine Ní Liatháin agus is as Contae Liatroma dom. Anocht ar Seachtain na nÓg le Cumann na bhFiann, táimid chun réalt, féileacán agus turtar a dhéanamh. Na rudaí a mbeidh ag teastáil ná 3 píosa páipéir, peann nó marker agus siosúr. Chun na cearnóg a dhéanamh, faigh píosa páipéir agus fill é mar seo.

So táimid chun an réalt a dhéanamh ar dtús. So faigh do carnóg páipéir agus fill é mar seo. Fill an píosa seo suas go dtí an lár mar seo. Agus an píosa seo síos go dtí an lár anseo. Oscail é arís agus leis an cúinne ag an bun, cuir é isteach sa pointe seo. Cas é mar seo agus fill an líne seo ar ais go dtí an líne anseo. Fill an taobh seo suas mar seo. Cas timpeall é agus fill an líne seo suas mar seo. Le siosúr, gearr an páipéar ar an líne seo.

Ansin, déan é leis an taobh eile. Oscail é agus cas é timpeall. Fill an taobh seo suas go dtí an taobh eile. Oscail é agus cas é agus déan arís é. Anois, cuir brú ar an pointe seo agus cuir na taobhanna isteach mar seo. leis an leath, leis an taobh is faide ar barr, cuir an píosa seo síos mar seo agus déan cinnte go bhfágann tú bearna síos anseo. Déan é leis an taobh eile. agus fág spás beag. mar seo. Anois, tóg suas an féileacán agus tóg an pointe seo faoin bhféileacán, mar seo. Agus fill an pointe seo síos. Cuir brú ar an bhfilltín anseo. Agus ansin, Tá féileacán agat! Anois a chairde táimid chun turtar a dhéanamh. So faigh píosa páipéir agus déan triantán leis. Agus an taobh eile freisin. Oscail é agus déan an dá líne leis. Agus leis an taobh eile freisin. Anois, táimid chun trí chúinne a chur sa lár. Mar seo. Cas timpeall é. Agus cuir an píosa seo isteach freisin. Sa lár. Anois, cas timpeall é agus táimid chun an píosa seo a chur mar seo. So déan mar seo, an leath mar seo agus cuir an leath mar seo freisin. Agus táimid chun na taobhanna seo a brú isteach agus pointe a dhéanamh anseo. An bhfuil sibh liom? Táimid chun chas an páipéar mar seo agus tóg an pointe seo suas go dtí an líne ag an mbarr. Ansin táimid chun bog an líne seo suas go dtí an líne anseo. Now tá an píosa, an chéad píosa eile níos deacra, so ehm lean mo lámha. Táimid chun an líne seo a chur suas agus an pointe a choimeád sa lár. Agus tá muid chun é a dhéanamh ar an taobh eile freisin. mar seo. Anois, oscail an taobh seo agus bog suas an pointe. Anois, tóg an pointe seo agus brú é síos. síos mar seo. agus cuir filltín ann. Déan ar an taobh eile freisin. agus brú é síos. Anois táimid chun an pointe seo, nó an cúinne seo, a chur isteach agus ansin amach. Agus ar an taobh eile freisin, an pointe seo isteach agus ansin amach. Agus an pointe ar an mbarr, síos freisin. Anois, cas timpeall é agus tóg an pointe seo agus brú é isteach mar seo. agus an pointe seo freisin isteach. agus ar an taobh seo freisin an pointe seo síos agus an pointe isteach. Pioc suas é agus déan an filltín níos láidir mar seo. Agus ansin tá turtar agat. Is féidir súile cur air freisin más maith leat.

Táim chun slán a rá anois agus táimid, rachaimid ar ais go dtí Ionad Óige na hÉireann i gContae an Mí. Slán libh!